Moni ndine Jaki nde tabweraso ndi part 2 ya nkhani ya ma aliens kuti kodi ma aliens alipodi last time tinalekezera pa njira ndiye tikupitiriza tinakamba za ma hieroglyphics aku Egypt tinakamba za ku roswell incident tinakamba za area 51 ndiye inu tagwirani chakumwa tenticheze Mu September 1994, ku Ariel School ku area yotchedwa Ruwa ku Zimbabwe kunapangika incident. Ana anali ali ku school akuphunzira bwinobwino, kenako inali break, aziphunzitsi onse anali ndi meeting, aziphunzitsi analowa mu ofesi momwe munali meeting, ana aja anatuluka panja amapanga zawo amasewera, ana osiyanasiyana maklasi osiyanasiyana. Ana anayamba kufuwula kuti aona china chake choopsa. eti aziphunzitsi kutuluka pamene paja kuthamanga kuti ndi chani apeza a- kuli hysteria yoopsa ana akuchita mantha akunjenjemera ati aona zoopsa kwambiri kuwafunsa ana aja a zaka zosiyanasiyana kuyambira zaka 6 mpaka na 12 maklasi osiyanasiyana ana ena osadziwana ena odziwana onse akunena kuti kunabwera chinthu choopsa cha silver cha round changati saucer shape yake ndipo chinatera chitatera chitseko chinatseguka munatuluka dzinthu dzoopsa dzangati anthu koma si anthu anadzichita describe dza mikono yaitali dza chimutu china chake dza maso akuluakulu dzakuda aziphunzitsi kuwafunsa nde zimatani akuti zinabwera zimadzatiyankhulitsa nde aziphunzitsi anaona kunali panic koopsa ana eti anangowatumiza kwawo kuti a inu kazipitani ku nyumba kaya kunali kusafuna kupanga nazo deal ana aja anapita ku nyumba onse ali njenjenjenjenjenje kupita kwa makolo awo makolo awo ee anawa aona chani kupezeka kuti makolo onse kuwatenga ana kubwerera nawo ku sukulu kunena kuti anawa akuti aona chinachake chikuchitika nchani kuwafunsa aziphunzitsi nkuyamba kufotokoza kuti "Ii, akuti kunabwera chinthu ife sitinachione tinali mu meeting nkhani ija mpakana kukula mpakana mmanyuzi ma tv mpakana inapita kunja kuti "Ii, ku zimbabwetu akuti ana aona zinthu ana onse pamodzi amene anaona zimenezozo pa nthawi imodzi anali ana 62 ma expert osiyanasiyana anatumizidwa ku zimbabwe even psychiatrist otchuka kwambiri waku harvard university john e mack eti anakhala nawo ana aja mmodzi mmodzi payekha payekha kuwapanga question kuti mwaona chani zichiteni describe ana aja nkumawayankhula aliyense amafotokoza nkhani yake yomweyo akuti dzinthudzo dzitatuluka mu kuchoka mu chi saucer chawo chi UFO cho dzimapita dzimawayankhula telepathically kutanthauza kuti Sizimachita kuyankhula kutsegula pakamwa poyankhula koma kungoayang'ana chonchi iwo mmutumu nkumamva zomwe zikuwauza. Anawafunsa ana osiyanasiyana zimakuuzani kuti chani? Akuti zimauza kunena kuti musamale dzikoli litha mukapanda kulisamala. Simukusamala dziko lanuli, kunena earth ino eti, kunena kuti simukulisamala mukapitiliza dzikoli litha. mukuyenera kusintha mukuyenera kulisamala ati amawapatsa ma warning ngati amenewo ena akuti anawauza kuti kukubwera technology ya mphamvu kwambiri mapeto ake idzaononga dziko zinthu zake zimenezo zomwe amawauza anawo anayesera after kuwachita interview pamenepo anawauza kuti ajambule zomwe amaona aliyense jambula zomwe unaona ana aja kumajambula koma zomwe amajambula zofanana eti anapitanso even after zaka zingapo anakapeza kuti ana onse aja palibe amene anasintha nkhani yake ana aja atakula aliyense amanena zomwe anaona ndipo zinali zom- zo- chimodzimodzi nde that is the most interesting and plausible closest encounter of the third kind kunena kuti palibenso nkhani ina iliyonse ya ufo pa dziko lapansi yomwe ili yogwirika ngati imene inachitika ku zimbabwe nanga si zina zimakhala zoti mwina munthu mmodzi waona zina zake anthu atatu aona zina zake koma ana 62 onse osasintha nkhani yawo mpakana kufikira lero. Imeneyi nde ni imene amaitchula kuti nkhani yamphamvu kwambiri yokhudzana ndi ma ufo. Mu December 1980, zinanso zinapangika ku England, eti ku Air Force Base ya usa kotchedwa ku Rendlesham Forest, eti nde kumenekoko kwa masiku awiri masoja, amagwira ntchito koma amaona kuwala kwina kwake kodabwitsa china chake mu forest mu eti nde amadabwa kuti kodi ndi chani nde ena anathamanga anayandikirapo anachipeza ndithu chi ufo pamene pajapa akuti atafika atachiyandikira atamachiyang'ana chonchi anapeza zolemba za ma hieroglyphics zangati zija Timakamba zonena kuti zinapezeka ku Egypt zija, zojambula zosiyanasiyana, masaini, ma symbols osiyanasiyana, kuphatikiza chi ufo chimene, kuphatikiza chi space man, zonsezo zinali zoti zojambulajambula zimawala pa chani, pa chi spaceship chija, mmodzi ati anachigwira, nde ena anathamanga nkukapanga report kuti kwatera chinthu choopsa, chodabwitsa uku, anthu anathamangadi kubwera, anapeza chapita. koma anatenga ma readings around pa area pamene popo anapeza kunena kuti panali radiation kusonyeza kuti china chakedi chinatera koma chonena kuti chinali radioactive chinali pamalo pamene popo ndipo panachita kudinda pamene chinaterapo eti nkhani ija itatuluka a military anayikana ananena kuti ndi zabodza a- amangoona magetsi anaona kuwala kwa magetsi a pa lighthouse sizoona kunena kuti panali china chilichonse anayipanga rubbish and yet sipanatenge nthawi Ma soldiers enanso anachionanso tsiku lina anachitanso report koma report official inanena kuti ayi zimenezozo sizoona anthuwa akumaona magetsi chabe angakhale anthuwa amagwirako ntchito nthawi zonse amadziwa pena paliponse pomwe panali magetsi imeneyo ndi Rendlesham Forest incident. tsono ena amakhulupirira kuti ma extraterrestrials kapena nditi ma aliens adayamba kufika kalekale even nthawi ya ma settlements ama egyptians akalekale aja before yesu eti kutanthauza kuti kuyerekeza ndi ma hieroglyphics tinanena aja kuti ndi zakalekale kwambiri komanso mapiramidi nakambapo kale za mapiramidi ngati mapiramidi aku Giza aja kunena kuti pakana lero palibe amene amadziwa kuti zinamangidwa bwanji eti zinthu zonena kuti kumakhala ndi miyala dzima block 2.3 million zophatikiza limestone ndi granite eti zonena kuti zimakankhidwa kumakokedwa kuchitidwa drag ndikumayikidwa chinthu pamwamba pa chinzake chinthu pamwamba pa chinzake and block imodzi imachita weigh 2.5 tons kunena kuti chinthu ngati chimenechocho kalekale ngati limenelolo amakwanitsa bwanji anali ndi tekinoloji yanji yotha kupanga build chinthu ngati chimene chijacho komanso alignment yake alignment yake anachita kuipanga ndendende kukhala yotsagana yotsata chimodzimodzi ndi nyenyezi za Orion amayitchula kuti Orion correlation kunena kuti kalekalelo anthu anadziwa bwanji zinthu zimenezozo more than 2000 years ago koma anthu apanopo sadziwa kunena kuti zinamangidwa bwanji eti nde ena amakhulupirira kuti kunabwera dzima aliens dzimawathandiza nchifukwa chake dzima sign ndi dzima symbol zomwe zikupezeka pa ma hieroglyphics ena akuti anadzionanso pa chani pa UFO nde zina zodabwitsa zili ku southern Peru mu desert Nazca desert amazitchula kuti ma Nazca lines ndi zinthu zodabwitsa kwambiri ndi dzima lines zonena kuti zili mu desert muja zakhalamo more than 2000 years sizifufutika olo kupange chani chani dzima lines dzimaonekabe zili ndi masimbo osiyanasiyana zonena kuti kuziyang'ana kuchokera mmwamba umaona kunena kuti pali zina ngati zinyama koma pena ngati chispacemani chomwe chija dzojambula dzosiyanasiyana kuchita span malo oposa 3 kilometers eti mu desert monena kuti ndi malo onena kuti anthu amapita kukaona mmene amanyamukira anthu kukaona ma piramidi a ku giza amapitanso kukaona ma nazca lines sadziwa kuti anazijambula ndani sadziwa kuti anadzijambuliranji anayesera olo kupanga study kunena kuti anadzipanga bwanji dothili analitani kuti basi chikhalire choncho dzaka dzaka dzimakhala choncho sidzifafanizika nde ena amaona ngati kuti ndi ma aliens omwewo kunena kuti it's almost like kuti zolembazo zinali ngati kupereka message kunena kuti zikamatsika kuchoka mmwamba zizitha kuona pena ngati poterera kaya pena potani ma speculation osiyanasiyana ifa palibe amene amadziwa kuti anazijambula ndi ndani ndipo cholinga chake pozijambulapo ndi chani Mapeto ake, funso lonena kuti, Kodi ma alien alipodi? Ine ndilibe yankho, koma ndi zonse ndakupatsiranizi, mutha kupanga nokha chiganizo. Next time tidzayang'ana za ma secret files ndi chifukwa chomwe anthu amaona ngati kuti pakubisidwa zinsinsi. Zikomo kwambiri.